diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ i k'a dɔn mali ɲɔgɔn tɛ i k'a dɔn kalaya ni goniya la bon jabate i k'a dɔn kɔsa in na fɛn dɔw kɔni ye mali sɔrɔ bon jabate i k'a dɔn nin bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye a ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ o de ye tile yɛrɛ kalaya ye cakɛda min n'ale b'o suma agence mali météo a kumana Bon jabate ni ka jatew bɔ a ko araba tɛmɛnen avril kalo tile saba san deux mille vingt-quatre bon jabate fɛn kɛra i k'a dɔn kayikaw fɛ yen i k'a dɔn nin bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ a ɲɔgɔnna ka kɛ ala ni dugukolo kalaya ni tile kalaya a yɛlɛla i k'a dɔn degré bi naani quarante-huit degré C o de kɛra kayikaw fɛ yen bon jabate nin ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ abada ala diminen don wa bon jabate k'a dɔn tile kɔni gɛrɛla an na sen in fo k'a fɔ k'a to ten maa bɛ se ka jateminɛ kɛ san mille neuf cent quatre-vingt-huit a ɲɔgɔnna dɔ delila ka kɛ gawokaw fɛ yen o fana kɛra quarante-huit degré bon jabate i k'a dɔn température n'o ye kalaya a ka yɛlɛli bamakɔ min ye kulukɔrɔ ye gawo menaka nara san segu duwanzan tɔnbukutu ani moti bon jabate sen in kɔni a fanga bonyana fo k'a dama tɛmɛ sɛbɛnnikɛla ko a ka daminɛ avril kalo tile filanan ka na a bila a tile duuru min kɔni ye tile ye a ka yɛlɛli barika bonyana mali météo y'a fɔ a ko i b'a ye k'a fɔ avril kalo tile fila quarante-quatre degré degré bi naani ani naani min ye o dugusɛjɛ degré bi naani ani duuru alamisa degré naani i k'a dɔn ayiwa min ye juma ye i k'a dɔn degré bi naani ani saba bon jabate a ko nin tileko in nin kun dun fɔra o k'a fɔ tile ka gɛrɛli dugukolo la a fanga bɛ bonya kosɛbɛ a k'o de la maa minnu kɔni ni olu bɛ tileko ɲɛdɔn ani fiɲɛ yɛrɛ taafan minnu b'a munumunucogo dɔn olu tun ye kangarida kɛ a ko in ka jugu kosɛbɛ kosɛbɛ maakɔrɔbaw ani denmisɛnninw de ma bon jabate k'a dɔn min ni min fɔra walasa tile ka ɲangata bon jabate min fɔra a la o don na u k'u jija fiɲɛ bɛ don ka bɔ kɛ yɔrɔ minnu na denmisɛnw ni maakɔrɔbaw k'o yɔrɔ matarafa o tɛmɛnen kɔfɛ Bon jabate minnu mana kɛ k'a fɔ bana b'u la fiɲɛ donni ka bɔliw kan u k'u jija u la bon jabate i k'a dɔn kuma kana bila ji kɔni minni u fɛ o ka kɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen ye wa fini giriman kana don denmisɛnw na fini min n'a ka fɛgɛnfɛgɛn ni fiɲɛ bɛ don a fɛ o ka don mɔɔ na bon jabate a ko bana dɔw bɛ yen ala m'an kisira i k'a dɔn olu fana juguya kuma ye sisan ye min ye hypertension artérielle bon jabate i k'a dɔn o bɛ maa minnu na u k'u cogo dɔn Dɔgɔtɔrɔ yakuba sangare ale ye directeur section épidémiologique direction générale santé hygiène publique la buwa jabate ale y'o kunnafoni di a ko funteni barika mana bonya i k'a dɔn banakɔrɔba dɔw bɛ yen u dalen don u bɛ wuli min ye ɲɔni i k'a dɔn ani a tɔw buwa jabate ka taa se méningite ma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna sanga de sɔrɔ a ko hali tile fila in na a yera k'a fɔ bamakɔ ani gawo a bana yera dɔw la Docteur Mamadu Sidibe naamu o ye pédiatre ye unn patholo pathologique ɔnhɔn Buwa Jabate i k'a dɔn o fana ko ɔn denmisɛnw ka ɲangata ka bon kosɛbɛ ɔnhɔn nin bana min kofɔlen filɛ a bɛ denmisɛnw de minɛ kosɛbɛ funteni barika maa bonya ɔnhɔn ɔ n'a dun ye kelen minɛ naamu a bɛ yɛlɛma yɛlɛma a yɛlɛmani ka teli kosɛbɛ ɔnhɔn min ye ɲɔni ni méningite ye naamu olu kɔni ye bana ye minnu kɔni n'u bɛ keleya ɲɔgɔn na ɔnhɔn i k'a dɔn a yɛlɛmani fanga ka bon o de la jan ka to o yɛrɛ fana k'i bɔ yen buwa jabate tile barika bonya kojugu a bɛ na ni kɔlɔlɔ caman ye sabula kɔsa in na min ni min yera a ye min ni min kɛ o dɔnna dɛ sɛbɛn tɔ b'i bolo a ko tile kɔni a gonnalen bɛ bagibagi sɛbɛnnikɛla jira k'a fɔ tile min b'an kunna bi karamɔgɔ daba tunkara dɔ wɛrɛ tɛ min ye changement climatique i ko kuma min bɛ da kɔnɔ kabini san caman o de dugu jɛra sabu min kɔni ye san tɛ na nacogo la bilen nɛnɛ tɛ bɔ a bɔcogo la bilen karamɔgɔ daba tunkara min kɔni ye tile de kɔni bɛ ka kɛ gabagaba min kɔni ye ja kungo kɔni an b'o de bunakun kan bi sɛbɛnnikɛla ko a ko fiɲɛ maa wuli bɛɛ lajɛlen bolo b'i kunna minɛn na mali ta bɛ danga mun na bi i bɔra k'a fɔ cogo min na mali tun famana ka nin ɲɔgɔnna ye sɛbɛn ko

u ka min min kɔni yɔrɔ ye sa fiɲɛ bɛ don yɔrɔ minnu na u ka y'o yɔrɔ kofɔlen kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye funteni yɛrɛ masiba lajɛ kɔlɔlɔ jugu min b'a la o de ye banakɔrɔ banakɔrɔ a b'olu lawuli a ko min ye tansiyɔn ye jabeti ye ka taa bila min ye denmisɛnninw ka bana ye sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen funteni ale kɔlɔlɔw ye karamɔgɔ daba tunkara n'a dun k'a fɔ ko ni funteni dagabana in b'an kan bi sɛbɛnnikɛla ko i b'a ye k'a fɔ a ye dankari kɛ maaw la koyi a ko min ye dɔgɔtɔrɔso fila ye olu wulila ka taa o laseliw kɛ karamɔgɔ daba tunkara ni ka taa o ɲɛmaa fɛ mun ni mun bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko u ye taama fɔlɔ min kɛ o de ye k'a ɲɛsin hôpital gabriel touré karamɔgɔ daba tunkara u taara yen ni ka taa yen mɔgɔw lakumaɲɔgɔnya maa min y'u bisimila sɛbɛnnikɛla ko i b'a ye k'a fɔ u y'u ka ɲɛmaa dɔ ye n'o ye abuduramani mayiga Abuduramani mayiga sɛbɛnnikɛla ko min kɔni mayiga ale ye sɛbɛnnikɛla n'o ye jibirili keyita bisimila ni k'a da don baara ni baara min bɛ ka k'u ka hôpital kɔnɔna la a ko yen man di ye min ye hôpital gabriel touré ye karamɔgɔ daba tunkara min kɔni ɲɛmaa filɛ nin ka sɛbɛn bɔ ka da ɲɛkɔrɔ min ye su minnu su minnu donna ka don min kɔni morgue kɔnɔna ye ni ka tila k'u sali ka bɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye tile damadɔ ye dɔrɔn karamɔgɔ daba tunkara maa kɛmɛ ni maa bi wolonfila ni kɔnɔntɔn mm. o de su donna morgue kɔnɔ Gabriel Touré mm, mm, sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'o maa kɛmɛ ni maa bi wolonfila ni kɔnɔntɔn lajɛ mm-hmm. a ko maa bi duuru ɲɔgɔnna bɛ yen mm-hmm. karamɔgɔ Daba Tunkara olu kɔni su sɔrɔla tile fila kɔnɔ n'o ye araba ni kunu alamisa mm-hmm. su bi duuru sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Daba Tunkara min ye adamadenw bɛ ka sayaba min kɛ nin waati la a ko dɔwɛrɛ tɛ koyi tile goniya don Karamɔgɔ Daba Tunkara sabu n'i ye ko yɛrɛ taabolo lajɛ maa minnu farisogo tɛ se ka nin kun a ko de ka ca kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye maa kɛmɛ ni maa bi wolonfila ni kɔnɔntɔn bɔlen Gabriel Touré la a y'a sen fa tuguni ka taa hôpital du Mali la min ye yenkaw fɛnɛ olu ka ɲɛmaa dankan ni o ye docteur Bakari Danbele ale fɛnɛ ye sɛbɛn bɔ k'a da karamɔgɔ Daba Tunkara n'i y'a lajɛ tile duuru ani ɲari ɲare su min bɔra olu ka morgue kɔnɔna la maa bi wolonfila Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ a maakɔrɔw de ka ca karamɔgɔ Daba Tunkara i b'a ye k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen ni funteniba in kɔlɔlɔ ye janto yɛrɛ la kɔrɔcogo ka ɲi min ye kɛnɛya tigilamɔgɔw ye u ye min fɔ k'a gɛlɛya sɛbɛnnikɛla ye karamɔgɔ Daba Tunkara k'an k'o minɛ i b'a fɔ ko kilisi o de waati ani waati an ka ji min waati ani waati an ka ye fiɲɛma yɔrɔw la funteni bɛ yɔrɔ min na an ka bɔ o yɔrɔ kofɔlen kɔnɔ min kɔni ye fiɲɛ bɛ sama yɔrɔ minnu na an ka y'o yɔrɔ kofɔlenw la min kɔni ye ji ye k'a funfun an kan fini fɛgɛman k'olu don sɛbɛnnikɛla ko a ko ni maa min sɔmina i yɛrɛ la n'i sigara jarati bana dɔ la kana to i yɛrɛ ma so kɔnɔ walima i kana i yɛrɛ furakɛ boli ka taa labitani sabu dɔgɔtɔrɔw dɔrɔn de bɛ banaw nacogo dɔn sɛbɛnnikɛla ko n'a kɛra min ye Karamɔgɔ Daba Tunkara i b'a ye k'a fɔ dɔgɔtɔrɔw de bɛ se ka jalatigɛ a ko an bɛ don min na ko bi min kɔni ye funteni ye karamɔgɔ Daba Tunkara a ma ban fɔlɔ dɛ nka a ye kɔlɔlɔ ni masiba kɛ Mali kɔnɔ ka ban sabu su min bɛ ka bɔ don o don dan t'o la